ndị igbo be anyị ekenekwe m unu ndị Inyi nese ndị Oji River ndị Enugu steeti ekene m onye ọwụna asịkwa m nke onye nchiri ya zere aha mụ wụ Nnaemeka Irerunachi mana ihe eji mara mụ wụ riwe akụ anyị nọ na Amankwọ Inyi nese nke dị na mpaghara Oji River dị n'Enugwu steeti e mere ka anyị mara maka ndọrọ ndọrọ a na-enwe n'etiti ndị obodo a na-akpọ Amankwọ na ndị na-ewefute mmanụ n'ala nke ndị oyibo na-akpọ coal miners abalị ịtọ na ịnọ gara aga anyị hụrụ n'ihe onyonyo ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eme ngagharị iwe nke ndị oyibo mkpọrọ peaceful protest igosi na obi adịrọ ha mma banyere akparamagwa ndị a na-ebufute mmanụ a kpọrọ coal miners na-akpasa ha dịka ndị nta akụkọ na ndị na-eme nchọpụta ihe n'obodo n'obodo anyị sị ka anyị bịa ka anyị nwee ezi nchọpụta na ezi nkọwa maka na ndị Igbo sị na e nwee ezi nkọwa e nwee ezi nghọta ka anyị gaa n'ihu nna anyị anyị ekene gị ee anyị hụrụ na ihe onyonyo abalị ịtọ na ịbụọ gara aga anyị hụrụ ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-eme ngagharị iwe ee, iji gosi na obi adịrọ ha mma biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị wee gwa anyị ihe ị ma banyere ya bụ ngagharị iwe nke ndị oyibo na-akpọ protest peaceful protest anyị ekene gị eh, afa m wụ Jude Onyebeke chairman Amankwo community eh, this eh, protest ndị be anyị mere wụ o nwerọ ife ọzọ anyị bu la uche were mee ya na abụrọ igwu coal la be anyị anyị were ọfụ la la coal ahụ a la-egwu anyị adịrọ aware mgbe e dere agreement ihe gbasara the coal ndị be anyị adịrọ o bụla ka ebu ụzọ sị la coal na-abịa anyị asị okay emechaa si na obu onwe ezi sila obula eburu ewela chitara be anyị Amankwọ so anyị amakwala ife mfụrụ nke o bụla ewela sila coal it was uh, last, uh, last two years uh, 2024 uh, 18th, 18th 2024 January ka ndị be anyị bịazi were ọfụ la coal na-asị na ndị a la-egwu coal na be anyị alagwo m alọtawo m ụlọ disemba wee lawa ala ebutesi moto ebutesi ihe niile so our igwe wee kpọọ m sị m na a na-akọkwa na gọọmenti chọrọ igwuwe coal na be anyị mụ asị ya fine na ife dị ya wụ lọ a ga-egwuwe coal a bịa na anyị je akpa anụ amara etu ọ ga-esi were dụ egwuwe coal lọ gọọmenti nwe ihe niile dị na ala so anyị nọziere

a ga-eji wee rụọ ọrụ mgbe ha bubatacha meshin emedo bachawa ala bachakwa ala asị na anyị ajụwa ha ka ya ka ịkwalụ ihe a na-abachara ala na meshin abatachabe ha sịrị ka e nweta sample na the site ka a masi the sample ọ dịkwarị mma ndị be anyị gbakwa nkịtị were sị okay na ife dị ya wụ mgbe e mechaziri wee bufute the e wee bufute the coal wọ sịrị ọ ga-aga test ya ya from test na anwa egwukwe coal agwazi anyị taa na Enugu steeti gọọmenti nwe igwu coal anyị jụba kee agreement e dere ka anyị wee mara ihe a na-eme na since e bido ka e na-ebubata ụdị ihe a bube ebubata meshin na ụzọ be anyị adụzi mma ha wee weta weta akwụkwọ sịrị o nwere akwụkwọ agreement e dere which is ndị be anyị adụ aware of the agreement anyị sị na o nwe ife ọzọ anyị ma na ya na anyị ama agba gọọmenti mgba na gọọmenti wụ gọọmenti anyị niile ha sịrị a ga-arụrụ anyị ụzọ na a ga-agbafuru anyị mmiri na a ga-azụkwa ụmụ be anyị n'akwụkwọ wee kwụsie ya anyị asị no problem ha gwuwe nụ coal ha bịa rụọrọ anyị ụzọ na anyị needkwuru ụzọ na ihe dụ ndị be anyị mkpa wụ ụzọ na mmiri ha mechakwa wee sị na a ga-agbafuru anyị mmiri na coal a ga- a na-egwu na a ga-eme mmiri be anyị affect anyị sị ya ha bịa gbafusiere anyị mmiri ha egwuwe coal na nwee ya lọ gọọmenti nwere resources ọ bụla dụ n'ime ana so ọ bụ etu a ka anyị na ha si were were eme ya na-aga a na-ekwe anyị nkwa anyị nwekwa hope because na ihe anyị eji agbawa gọọmenti mgba anyị na-ekelewodo gọvanọ Enugu steeti Peter Mba etu o si wee bute ndị be anyị Amankwọ smart school alakwa ebe ahụ vụrụ this eh, em, hospital smart hospital wee butekwala be anyị anyị wee na-asị na gọọmenti ya dị anyị mma na arụ na ọkwa ụzọ a na-arụkwuru anyị ọkwa ụzọ ahụ ka anyị na-esizi asụrụ ọgụ ere si arụrụ anyị na ọ bụrọ na anyị na-agba gọọmenti mgba so on that process a nọ n'ime ya asịrị agbagbuo onye be anyị ndị be anyị iwe obi adụrọ ndị be anyị mma ndị be anyị wee mee protest ụzọ na arụọrọ anyị mmiri na arụọrọ anyị e wee gbagbuo onye be anyị anyị mechekwa the protest si si eme ya ha akpọkwa anyị yọkwa anyị yọsi anyị sị anyị na anyị ewele iwe na amara ya etu ihe m kọsụrụ ọ dị sị m ndị be anyị na-asịkwa anyị sị na die ya so ya ka anyị mechezi ndị after anyị mechere protest anyị dị ekwesịa anyị nkwa ihe a ga-emere anyị na a ga-eme ya nke before December ọ na m echezọwo the date of the very day nke na-abanye within December time na a ga-arụrụ anyị ụzọ before December mgbe e mechakwara ha wee sị anyị na a ga-awide ụzọ a ka two truck la-abịa na two truck adị aba l'ụzọ be anyị anyị sị okay ha mechakwa demand ya sị na anyị need laterite anyị wee sị the moment lụọ na ka e were rụọ ụzọ be anyị ndị be anyị wee gosi ya ebe a gara agba aja free ha akwụla anyị ụgwọ ha were rụọrọ anyị ụzọ so ha wee gbaa laterite anyị ha wee bịa gbaa laterite rụwa ụzọ awidekwa ụzọ ahụ again ha bata were laterite gbachisie ụzọ elevelrọ the laterite etu a ka ọ ka dị etu ọ dị ma kịta before azụ before Christmas Christmas educhekwa ya gafere anyị ka la-acomplainkwa laterite ama agbachiri ụzọ ndị be anyị o gbugwo ndị be anyị mmadụ abụọ ofu onye ọgbaji ofu onye spinal cord ofu onye na hospital ebe a na-agba ya ọkpa na so ndị be anyị na-etikwe mkpu etu a ga-esi wee rụziri anyị nya bụ ụzọ ka anyị nwee ike were na-aga ụzọ ụzọ dị mma na anyị atawa afụfụ l'ụzọ wee wee for how many years so ọkwa ya wụ ihe anyị na nya wụ ihe anyị nwa ma ayọ government ayọ ma igwe ma PG biko ha rụọrọ anyị ụzọ na anyị ma adụrọ against of coal a la-egbu la be anyị na ọ ka e doziere anyị ụzọ be anyị gbafuoro anyị mmiri Ee, afa m bụ Franklin Ezedimma, eh, the youth eh, chairman Amankwọ village in Agbada Autonomous Community, n'Enugu steeti Oji River local gọọmenti area ah, ife mere wụ that na ọgụ anyị na ndị coal mining company na-anụ ọ bụ based on eh, agreement anyị na ha richiri ma ọ bụrụ any other thing ọ na anyị na-agba gọọmenti mgba or imebiri ha their work mana ọ gọọmenti of Enugu steeti because ọ, ha sị na ọ ha nwe ihe niile otu ha si wee gwa anyị anyị amara nke bụ eziokwu but uh, in as much as uh, na ọ government ọ ka na-adị ya surprise because I believe na owere otu aka gọọmenti si eme something because uh, gọọmenti anaghị achụpụ ụ be gị just like that because of na ha bịara ịmine mineral resources dị na your community there are many ways

our neighbor vil- our neighboring uh, community mgbe ha jere there anyị ma how e started makwara how e ended some of their community youth can testify over that ọkwa issue of agreement a ee ọwụ na strategies ha ji wee bịa wụrụ amansi to the village ha wụsị ha mba na ọya ha wụ ọkụ maka na anyị na ha anaghị asị onye nwe na ụzọ aba ha wụọ na wee bịa Amankwọ bịazie mewe anyị otu o si wee sọ ha based on na ha hụrụ ha hụrụ na onwe onye ha hụrụ n'Amankwọ because I believe that na onweghị village nọ na this Inyi talk more of Agbada autonomous community this mess ya na-eme our Igwe nere anya na onwe onye ọ fụrụ n'Amankwọ which ndị n'ọpa nwekwara upper hand ahead of us mana ọ wụrụ otu e si eme ihe I believe na human being na ị wụ onye ọwụna kwesịrị ịdị na-enwe conscience ebe your fellow human being dị nọ maka echi ọdịnihu maka na onwekwe ihe anyị ritere n'ụwa ịfụrụ anyị nọ na ma nọọ mmadụ na-eme ihe na-eche ihe ọ na-eme eche starting with nke Amankwọ I'm still the living witness mgbe o bidoro na ebe a nọ na ya today na ndị coal na-abịa na ntị ka anyị nụrụ anyị bido fụọ machine a na-ebubata the instrument ya ji mine wa the coal then uh, anyị nwa chọọ jụwa ese ka ihe na-eme a sị nọ ndị coal anyị sị okay ọ nọ ndị coal na coal dị be anyị maka mụnwa mmadụ amabeghị na coal dị be anyị for the first time nọ na ha bịara sị na coal dị be anyị anyị sị well ebe ọ bụ nọ ndị coal nọ kwa ihe dụ mma at least development abatago na our village because I, I believe that na village ọ na a na-amine coal any mineral resources at least ha na-adụ well balanced and the other things ha da like some things ha demanded because ọ bụrọ obere ọrụ ka mining bụ fa bido the next thing ebido clearwa the the bush mee clearance the next thing ebido igwuba ana mụwa socha jee that day jụwa ha sị na ka anyị nwetagodo the sample of uh, material ha needịrị amakwa ma coal ọ dị anyị jụwa ha unu ama bụ na coal bidobe unu bịawa igwu coal asị anyị nwee ndidi anyị na-ene ha emegide ha nweta the sample of the coal ha need a hụ na coal dị be anyị ha sị na virgin land na akpabeghị aka na original one na onweghị ebe anyị enweta ụdị coal a Enugu steeti anyị na-aṅụrị na ihe ọma abịagwo be anyị the next thing ebido mining clearwa the whole bush ebido mewe agreement with ndị ha na ha mere because agreement e mere based on autonomous agbada because ihe niile a na-eme ọ na agbada ha bụrụ the whole thing ha maka ha si eme si na agbada dị in charge of eh, na agbada agbada agbada is autonomous whatever a na-eme na agbada autonomous community nọ agbada ka ama na amara any other thing ị na-ekwu ị na-ekwuru onwe gị onye nwe ebe anyị nọ na ha mee agreement otu ha si ome maka ha chọrọ ya n'ọkụ n'ọkụ ifugo ya ibido gwuwe coal ọ na agreement e dezi ka anyị ji wee fụ ọzọ many things a sị na ya eme one ha kwetara na ha ya eme eme o ọgwakwa na o zuru na one ha kwetara ha ya eme eme anyị sị no problem ma ya gaba aga ọ bụrụ na ụzọ na mmiri na ụmụazị be anyị inweta enye ha scholarship otu a si kwuo we okay for that ebe a ka anyị nọ up to today a na-eme ya ndị youth Amankwo ndị youth m kickiwe against e wee na-agwa that na ihe a na-eme agbasa youth youth obodo na-refer anyị back to youth Agbada a na-eme exist before not because of this uh, coal something ha je formụrụ onwe ha Agbada youth unu nwekwa ike unu ajụta awa other Agbada eh, eh, eh, other village so na Agbada fall under this Agbada autonomous how this Agbada youth of a thing ebe ka ọ nọ ebe as in the tap root wey start and when this Agbada youth of a thing started all issue of this coal mgbe ya jere n'obu n'ibidie ka ha fọọ ha maka anyị si form all the thing anyị nwa village Amankwo village youth anyị nwa na-ata ahụ obodo a ọ rụzie mgbe anyị eriwe ihe dị be anyị n'afọ anyị na-ata a sị anyị na anyị enweghị ọnụ na ume anyị atụọ n'ihe a na-eme yawa protest bidoro nke ịbụọ ahụ na na ndị be anyị lapụta ụtụtụ wọ fụ that na mmiri be anyị niile turnụ to red anyị wee bịa mebe checkiwe ebe ihe anwa si E wee hụ na ọ from coal mining ka the the thing nsi were bido the were pollute mmiri be anyị so were ụlọ egbu azụ mmiri be anyị turnụọ to red e were traceịrị ya wee hụ na ọ ebe ahụ so ma abacha ihe niile ma arịbọ ndị be anyị gbuyesi na mmiri dirty mebiri ya turnọ ya to black so na o nweghị ihe nwere enweghị ihe nwere ike iji nwụọ abacha anwa ma arịbọ anwa mee azụ niile nọ na mmiri be anyị nwụrụ anwụ so ndị be anyị were were mekwe protest again were gaa tigere government gaa Oji River local government ga sị ya lekwu ihe na-eme na be anyị maka na o nwezi ihe anyị nwere ji elive na be anyị like mmiri mgbe ihe anwa mechere o nwezi mmiri ndị be anyị na-euse and borehole a dọrọ asị ha agbafuru ya so ọ ya butere protest nke mbụ anwa anyị were mechie ya were sị gọọmenti na ọ ka lụrụ olu anyị on that eh, anyị mejere the protest e were kpọọ anyị sị anyị na na a ga-e ihe niile a ga-emezisi ya emezi ka ọ dị na mma na ọ ka anyị daa wela gọvanọ lụrụ olu anyị mara mkpa anyị na anyị o nwekwela mgbe anyị ma ndụ against ihe ọbụla gbasara coal a la-egwu na be anyị maka anyị na-asupport gọvanọ for ihe ọma niile ọ na-emere ndị be anyị na-asịkwa Chineke ya enyekwa aka ka ọ gaa the second tenure 2027 ka o nwee ike chetakwa ndị be anyị ọfụma so na ọ ya wụ the main thing ebe a wụ udu Amankwọ ngara Amankwọ okirikiri from ebe a na ọ gbadara side ofe dịrịta Akpugo ụzọ Akpugo bịa wụ one stream anyị nwere ndị be anyị na-asa akwa na ya asa arụ na ya ahịa akpụ na ya amacha jigbo ohie ofu stream anyị nwere o si ebe a from here na ị na-afụ ebe o si hmm, ahụrụ m ogologo ya gaba gaba mmiri a na-afụrụ Ụmụome isi at the side ibe mgbago Ụmụome hmm. then after ebe a ndị a na-egwu coal then ọ continue gbago so from ebe ha na-egwu coal jide mmiri a wee nọkọta ịdị ebe ọ gbarụọ based on coal a na-egwu ọ na-awee anytime ọ na ha dischargiri mmiri ha na-astore da na that mining site mm. ha channel to this uh, stream change the color you understand and ọka kwuru na amacha abacha and ebe a ka a na-eme whatever ihe ọ na anyị na-eri eri gosi mara mgbada ofu mmiri a ị fụgo ya na Amankwọ niile sọsọ mmiri Amankwọ niile ya wụ ofu stream anyị nwere kama na ọ bịara gaa anyị right round hmm. You understand? So nke a issue of azụ si azụ asụ azụ si azụ asị ya wụ na ọ ebe ha na-astore ụdị ya dirty water because ọ ọ nwere ebe ha na because ebe a na-esoak mmiri Mm. and the mmiri ọ na-esoak na-adị very dirty which ama ama how how bad ọ dị on human health you understand ọ mmiri a ka ha dischargiri na this stream ya wee gbuo ochi ya wee azụ gbuo azụ o nwe mgbe anyị na-asị na ha maybe ikekwe na mmadụ tụrụ ọgwụ azụ na mmiri ụdị ya adụ Mm, atụ ọgwụ na azụ na atụ ọgwụ azụ na mmiri ọ da mmiri ada agbara mm, ọ mmiri a ka ha dischargiri one evening time like that the mmiri wee bịa to change the whole color the next morning ya jide ihe niile na-eku ume nọ na mmiri aka wee gbuo You understand?
mana ere ọ dum na a ka nwee ike ịbịa macha abacha ka o nwee dị ka mma ịmacha abacha o nwere somebody gụnwa ị bịa ebe a macha abacha is on your own risk maka na ị bịa ka ị macha abacha ebe ị machacha abacha na ọ mgbe ị ya abacha mkpụrụ nụ ị mara ma ọ dịkwa mma mana ọ dụ abacha onye machara ebe a dị condemn whatever ihe ọwụna a na-eri eri based on ị mara akpụ ka ndị be anyị ji a-sustain Mm. ị macha abacha ebe ọ, you condemn it that's the- just- that's just the fact ị fụgo ya Okay. O nwere o- ofu mmiri a gakwuru ibe o nwere nke obere anyị wuri. ee nke obere a dị iche because mgbe a na-ekwu okwu mmiri ha sị na ndị be anyị tiri ọgwụ azụ na ya bịa test mmiri a were ya jee lab mara ma eh, otu the mmiri si wee dị Mm. instead of ha nwee ebe ebe a bịa kuru nke a ha arapụ nke a jee na nke obere a nọrọ onwe ya anyị gagbudo ya anyị gagbudo nke a ka ihe ọ dịzụrụ ya ka ha bịa bịa kuru at least unu nwa bịara ebe a afụgo the difference fụ na the mmiri awụrọ the same thing Mm, nke ka du nke ka guo nke a dị iche nke ahụ just obere mmiri mmiri just somewhere na ị fụgo ebe o si ọ na-abazi n'Udu Mm, nke enwerọ ihe gbasara ya na nke a gara side a na-eme mining nke a doro nwa echi fukwuo onye ọ this very one this Udu gara that side okay mana ọ- based on ndị si ka a bịa kuru the mmiri jee mee test ha bịa kuru nke a okay hapụzie the main Udu ha ya-eku ọnya nwa okay anyị ahụ- anyị ahụgo n'anya Aha.
imegbo so na ihe gbasara this eh, coal a-causegoro anyị a lot of banks and harm na this our community Eh, for instance a bịa n'ụzọ ụzọ nde be anyị anyị nwere only one road ngara to our market a na-akpọ ya Nkwọ ebe a ka our village na-eje azụ afịa a bịa n'ụzọ anwa for years amụrụ m n'obodo a o nwebeghị gọọmenti gọọmenti ada akpụrụ anyị ụzọ ọ individuals onye wụrụ onye aka siturụ ike nwetatụrụ ego ọ kwa caterpillar ọ bịa rụọrọ anyị ụzọ mgbe ụhọ villages atụ ego caterpillar abịa gradeara anyị our road igwe anyị ada arụrụ anyị ụzọ PG anyị ada arụrụ anyị ụzọ anyị nwa ji aka anyị arụ ya anyị nwa anyị the youth of this community ji aka ha arụ ụzọ with digger and shovel na-emake sure na ụzọ be anyị na-adị okay ma ndị coal mining na-abịara damage the whole road buru heavy truck mmiri zoo ya agaghị nwezi ụzọ be anyị mana ha na-ebupụ coal na be anyị efuga so anyị adịghị etiri gọọmenti iwu kama na ka anyị gwa ha ebe o si eme anyị ka anyị makwa ma ọ gọọmenti nta na-eme anyị otu a ụzọ a sị na ya arụrụ anyị arụ anyị na-ata afụ n'ụzọ because of this very mining of a thing uh, youth of Amankwo eluzigo one of their vibrant youth Chinonso Amaka akwa na the site ka a gbagburu ya unknown people anyị kwucha okwu nke a ọ danyụọ ayọcha ayọ ha yọrọ n'ime ya ọ danyụọ na-efi urukwe maybe ha ya eji dị because of that na-anya anya n'ume ka ihe a na-eme na-aga aga still yet o nweghị ha menwuru up till this moment so na ọrịa anyị na-ebe na mkpu anyị na-eti gọọmenti our gọvanọ gbata anyị ọsọ enyemaka na the main reason ndị be anyị ji jee protest anyị agaghị ya in a eh, violent eh, way ọ peaceful eh, protest ka anyị mere mgbe ihe coal a bidoro ndị be anyị na-eje ka a mara ihe na-eme na our place because ị rahụchara tete be gị fụ ihe na-eme na be gị ị ya ajụ ka ihe dị ihe ahụ anyị wee jewe a sị anyị na ọ kwa gọọmenti i kwuo okwu ebe a sị gị na ọ gọọmenti ị gaa aka nri a sị gị ọ gọọmenti ị gaa aka ekpe a sị gị ọ gọọmenti ga-etinyekwa n'isi ichi isi gọọmenti akpụrụ gị so ndị be anyị wee bịa nọrọ n'ụjọ o nwezi onye egwu na-ekwe eme anything due to na gịnị ndị na-anọchite anya anyị ewegoro gọọmenti wee na-eyi anyị egwu so ya ka anyị ji eti mkpu a ka anyị ma ma gọọmenti a ọ wụkwa nke ọmụ ya ọ wụkwa gọọmenti anyị niile ka ọ gwakwa Peter Mba anyị ji eme ọnụ anyị kwụ n'azụ na-eme all those things ka o nwere ihe ọzọ dị behind it anyị enwere mmiri anyị enwere ụzọ scholarship a sị a na-enye anyị enyere e, e, o nwere nke ruru anyị aka ihe niile e kwere anyị na nkwa o nwere nke ruru anyị aka ọkacha ụzọ na mmiri so eh, ndị niile na-anọchite anya anyị na na Agbada autonomous maka na Agbada ife a sị na ka ada agreement so ndị niile na-anọchite anya anyị o nwere ife ha kọrọ ndị be anyị Amankwo o nwere ihe na-erute anyị aka anyị amakwụ mgbe e dere agreement mana ife anyị ma bụ e dewo chịrụọrọ anyị ụzọ awa igwe na-achị anyị agwa anyị na anyị enwere mmadụ na ọ bụrụ na anyị nwere mmadụ ihe a niile anyị eme ofu so ọ nya wụ ihe ka anyị mkpa anyị enwekwu mmadụ n'eziokwu biko ọ nya ka anyị ji ayọ Enugu State government ha nyere anyị aka ka a rụọrọ anyị ụzọ gbafuoro anyị mmiri o nweghịkwara ife ọzọ anyị ma ayọ anyị agba government mgba ebe ụzọ anyị si aga ka a rụziere anyị ka a la-asị government Peter Mba ka o nwee ike were lụrụ onu anyị ọkwara ife anyị ma ayọ ka a rụọrọ anyị ụzọ anyị na-asupport kwa ya for the past regime ndị be anyị na-asupport kwa ya for coming regime na-abịa ka ọ ga still continue na ihe ọ na-arụ dụ anyị mma o chetara anyị bụ ndị Amankwo anyị na-asị na anyị amara na ọ bụrụkwalụ na o chetara anyị mana nkwa niile e kwere anyị anyị amara so ndụ nọ n'iru anyị bụ ihe a la-eme ka a rụọrọ anyị ụzọ a ọ nya ka anyị ma ayọ Peter Mba ka ka o nwee ike were cheta anyị nwa anyị na-ata afụfụ ụzọ especially ụzọ anyị na-ata afụ ụzọ well well biko enyemaka ka anyị na-ayọ anyị ala-agba government ihe mgba biko ọ nya bụ ayịyọ anyị anyị ama obodo niile na-ayọ biko ka e nyere anyị aka thank you